maliyɛnw aw ni su bi n bɛna n bɛna kuma aw fɛ demokarasi ko la fɛn minnu bɛ demokarasi kɔnɔ surtout an fɛ yen mali la eh, maliyɛnw wulila ka kɛlɛ de kɛ 1991 n'a fɔla ko mars 91 bɛɛ hakili bɛ jigi kɛlɛ la kɛlɛ minnu ni mɔgɔ yirika ni tola a la donc maliyɛnw ye kɛlɛ de kɛ walasa demokarasi ka na u ka jamana na démocratie ɲɛfɔla maliyɛnw ye cogo jumɛn ko mun fɛn de don ko fɛn de don fanga bɛ kɛ bɛɛ jɛ fanga ye mɔgɔ bɛɛ y'a faamu i ka faamuyali cogo la ni kuma fɔla i ka keguya bɛ dan yɔrɔ min na i b'a faamuya ka dan yen a kɔni fɔla maliyɛnw ye ko fangafin musa tarawele ka fangafin ko o dabilala ka bɔ maliyɛnw kunna ko demokarasi de nana a bɛ fɔ fɛn min ma bɛɛ jɛ fanga bɛɛ ka kan e, kuma bɛ di bɛɛ ma o ko o wolola fɛn caman na dɔw y'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye e, minnu mɔgɔ minnu ka kegu ni mɔgɔw bɛɛ ye olu ye labɛn dɔw bila sen kan ka fɛn kɛ i b'a fɔ sugun ka maliyɛnw bila sunɔgɔ la k'u to sunɔgɔ la u bɛ ka sugun k'a fɔ ko kow yɛlɛmana ko u jatelen don arajosow dayɛlɛla ni mun ka di mun ye o b'o fɔ mɔgɔw bɛ weleli kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya mɔgɔw bɛ nkalon da ɲɔgɔn na c'est à dire que mɔgɔw bɛ t'u sigi arajo la fɔlɔfɔlɔ arajoso tun ye fɛnba de ye ni kuma mun fɔla a kɔnɔ o bɛ kɛ kuma sɛnsɛnlen o bɛ kɛ kuma barikalen ye nka arajosow ani journaux nana kɛ fɛn ye fɛn minnu baara wɛrɛ mɔgɔw ma se ka baara sɔrɔ u taala don yen k'u yɛrɛ kɛ arajo baarakɛla ye walima k'u yɛrɛ kɛ zurunalisi ye ni kuma min ka d'u da ye u b'a fɔ sabula an bɛ bɛɛ jɛ fanga de la mun ka di mun ye a b'a fɔ bon n'a fɔla demokarasi démocratie yɛrɛ bɛ a bɛ fɛn min lana jamana na o ye ka fanga di jama ma ni mɔgɔ ye mɔgɔ kɛmɛ ni bi duuru ni kelen ko mun bi naani ni kɔnɔntɔn tɔ bɛ tugu olu kɔ a kɛla ɲɛnɛ o a ma kɛ ɲɛnɛ o ni mɔgɔ mɔgɔ majorité ye mun fɔ o de bɛ kɛ bon an y'a jateminɛ k'a fɔ mali la san duuru o san duuru kalafili de bɛ kɛ élection eh, a fɔla ko bɛɛ jɛ fanga ko mɔgɔw bɛ taa vote mɔgɔ min ka d'i ye i b'o de suganti maliyɛnw dun kunko dɔnlen don mars 1991 bɛ kɛ kuma min na sira tɛ bamako kuma tɛ mali tɔ ma ekɔli bɛrɛ tɛ bamako kuma tɛ mali tɔ ma iniwɛrisite tɛ yen eh, mali tun ye poussière jamana de ye mali tun bɛ mali tun bɛ kɔ fɛn caman na bon hali bi mali bɛ kɔ sabula mali ye baaranin dɔw kɛ nka jamana tɔ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ olu fana m'u da ka sunɔgɔ olu fana ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ donc mali ma mɔgɔ si dan ee kalafili minnu bɛ ka kɛ sisan depuis kalafili daminɛna mali la a fɔla maliyɛnw ye ko i bɛ taa i bɛ taa vote mɔgɔ min ka d'i ye i b'o tigi suganti normalement n'o kuma fɔla mɔgɔ o mɔgɔ ye o kɔrɔ ye ko barika dɔɔni b'i la o kɔrɔ ye ko ni mɔgɔ dɔ nana k'a bɛna kɛ dugu mɛri ye a b'a tigi lajɛ a ye kuma minnu fɔ ani a bɛ se ka fɛn minnu kɛ ni bila de don a b'a fɔ k'ale bɛ baara kɛ walasa ka dɔgɔtɔrɔso tɔ bonya mɔgɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ se ka furakɛ ka dɔ fara o kan ɛɛ den minnu bɛ jigin f'u bɛ ban jigili kɔnɔ ka dɔ b'o la ɛɛ muso kɔnɔmaw ka prise en charge k'o ko yiriwa ani ka ko caman kɛ ani ekɔli minnu bɛ yen ka ekɔliw koli ka kalankɛminɛnw lana ni mɛri min y'o fɔ a ka c'a la fɛ mɔgɔ caman bɛ yen i b'i yɛrɛ sɔrɔ kuma kɔnɔ donc vote don mɔgɔw bɛ tilen ka t'o tigi vote o tigi bɛ kɛ mɛri ye bon demokarasi ye mun fɔ fana ni mɔgɔ sigila o kun na a kɛla mɛri ye o a kɛla depite a kɛla perezidan ye nɔrɔmaliman a y'a ta kun min na a kan k'o kun de ɲɛnabɔ n'a m'o kun ɲɛnabɔ a bɛ se ka wuli ka bɔ yen o baara ma deli ka kɛ mali la fɔlɔ mɔgɔ si ma deli ka wuli ka bɔ yen mɔgɔw dun yela n'u kɛla mɛri ye walima n'u kɛla depite ye walima n'u kɛla perezidan u bɛ wuli ka kokɛbali kɛ de daminɛ u b'u seko bɛɛ kɛ a tɔ bɛ to u kɛɲɛko ye ee 1991 92 mɛri dɔ tun bɛ komini 1 na ko salimu kamara bamakɔ komini 1 salimu kamara dɔrɔmɛ tun t'a bolo san'a ka kɛ mɛri ye nka salimu kamara kɛlen mɛri ye a ye fɛn fɔlɔ min kɛ a muso n'a denw n'a yɛrɛ a ye komin dugukolo bɛɛ feere k'a tila a yɛrɛ ni a ɲinw cɛ bɔn dugudenw ma se ka wuli ka salimu wuli ka bɔ yen bɔn o misaliya o ɲɔgɔn bɛ kɛ depitew la mɔgɔw bɛ elu depite ye depi u bɛ elu don min na u sen tɛ se u ka komini kɔnɔ tuguni u bɛn'u sigiyɔrɔ bɛn bamakɔ ma vila dɔ bɛ u b'o kɔnɔ perezidan de larepibiliki yɛrɛ u ma layiduw tiimɛ u ma foyi kɛ nka maliyɛnw tile kelen ma se k'u wuli ka bɔ yen bɔn o ye demokarasi erɛri fɔlɔ dɔ ye mali la a ma faamu ɛɛ a fɔla ko bɛɛjɛfanga nka n'i ye demokarasi kɛcogo lajɛ mali la c'est-à-dire que mɔgɔw b'u fara ɲɔgɔn kan ka taa vote mɔgɔ dɔ ye ka fanga di o tigi ma o tigi bɛ tila tuguni ka na an kɛɲɛ c'est-à-dire que anw dugudenw de ye fanga d'a ma nka ale ka o fanga ale bɛn'o ta k'o bila anw kɔntiri la ka tila ka anw kɛɲɛ ka tila ka anw da siri ka kɔli kɛ an da la an tɛ se ka kuma mali demokarasi bɛ k'o de kɛ bi ani an bɛ fantan dɔ ta k'o vote ale bɛ yɛlɛma ka kɛ faama ye ale bɛ yɛlɛma ka kɛ waritigi ye ale bɛ tila k'o waritigiya n'o fanga k'i yanga n'o ye an ɲɛnɛ a hɛrɛ fan si tɛ se an ma wa an tɛ se k'a wuli k'a bɔ yen o de y'an ka demokarasi ye bi n'i ye misaliya ta perezidan ibeka sani a ka kɛ perezidan ye se kun t'a ye ka avion san sani a ka kɛ perezidan ye a den kun ye mɔbili luwela de ye sani a ka kɛ perezidan ye a ka so kun bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn bi a ka so bɛ cogo min na bɛɛ b'a yelen dɔn sani a ka kɛ perezidan ye a ye voyage a ye a kɛlen président a ye voyage minnu kɛ a y'a a ka avion salen kɔnɔ a ka ca ni voyage kɛmɛ ani bi duuru ye a taala diɲɛ yɔrɔw la depuis k'a bila a ma se nka an ye fanga min d'a ma présidentya hukumu kɔnɔ o fanga n'o se de y'a permettre ka taa o voyage kɛ ka tila ka taa a bɛ taa hôtel minnu na a bɛ dumuni sugu minnu dun n'a fɔra k'ale yɛrɛ ka a dumuniw san a tɛ se bɔn n'i ye jateminɛ kɛ fɛn kelen jumɛn de bɛ dugukolo kan ko e bilala o ko ɲɛmɔgɔya la e ka bila dugutigiya la dugudenw kɔngɔ bɛ k'olu faga wa fɛn ma fara dugudenw ka hɛrɛ kan fɛn ma fara dugudenw sara kan e yɛrɛ nana e ma foyi kɛ fɔlɔ e bɛ dɔ fara i yɛrɛ sara kan wa e bɛ dɔ fara i yɛrɛ ka kɔndisɔn kan an ka demokarasi bɛ k'o de kɛ bi n'an ye mɔgɔ minnu élu o tigi bɛ kɛ i ko ala mankanni dɔ o tigi bɛ bila an sanfɛ cogo min na hali an yɛrɛ n'an y'a ye an b'an biri de k'a fo n'an y'a ye an bɛ taa duwawu minɛ a dun tɛ ka foyi kelen kɛ bɔn n'o fana y'i bɔ yen a b'an ɲini fana ko an bɛ taa kala fili ko a kalafili a bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma depuis 1991 an bɛ kalafili la o fɛn foyi tɛ yen ko kalafili y'a yɛlɛma mali la a foyi tɛ yen mars 91 kɛlɛba nin kɛla ka nin mɔgɔ caman nin faga ka dɔw jɛni ka dɔw toli a kɛlɛ kɛla fu sabula o fɛn kelen de tɛ yen k'i bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ma ko kalafili y'a yɛlɛma k'a ɲɛ mali la bɔn o kalafili fana bi n'i y'a ko jateminɛ mali la an bɛ taa mɔgɔ miliyɔn tan ni wɔɔrɔ miliyɔn tan ni seegin na elekisɔn min kɛla ɲinɛ a fɔla ko mɔgɔ hakɛya min bɛ se ka taa kala fili o ye mɔgɔ miliyɔn segin ye ko mun ni carte d'électeur ka kan olu cɛla mɔgɔ miliyɔn saba n'a kunkanfɛn dɔrɔn de wulila ka taa vote a ye jateminɛ bɛ kan mɔgɔ miliyɔn tan ni wɔɔrɔ la bɔn denmisɛnninw b'a la nka mɔgɔ miliyɔn tan ni wɔɔrɔ la mɔgɔ saba dɔrɔn de wulila ka taa vote wa u votela c'est-à-dire que u votela premier tour la u ye voix mun di ibeka ma a tɛ miliyɔn kelen ni tila bɔ jamana min na mɔgɔ miliyɔn tan ni segin bɛ yen mɔgɔ miliyɔn kelen ni tila de bɛna mɔgɔ miliyɔn tan ni segin kunko fɔ mɔgɔ miliyɔn mɔgɔ miliyɔn kelen n'a kunkanfɛn de bɛna fɛn dɔ deside o bɛ boli mɔgɔ miliyɔn tan ni seegin kan an ka demokarasi bɛ ka fɛn min lase an ma bi a filɛ nin est ce que n'o bɛ ko o ko la aw bɛ du dɔ kɔnɔ du mɔgɔ ye mɔgɔ mugan mɔgɔ saba dɔrɔn de bɛ taa i fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka desiziyɔn dɔ ta o bɛ boli du mɔgɔ mugan kan an ka demokarasi cogoya filɛ bi bɔn o yɛrɛ bɛɛ la an ka demokarasi ko bɛ ka kɛ cogo min na a tɛ ka k'an ɲɛ kan c'est-à-dire que an dalen tɛ faamaw la an dalen t'a la ko n'an taara kala fili an ye mun suganti ko o de bɛna na fɔ jama ɲɛnɛ an dalen t'o la donc o bɛ mɔgɔ caman bila o tɛ taa kala fili ani ni mɔgɔw sigila an kunna u bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ ni bana ni sɛgɛn de wuli dugudenw na donc dugudenw yɛrɛ b'o dɔn u bɛ san duuru kɛ kɔngɔ ni minɔgɔ la ani fɛntanya kɔnɔ u b'i ko falatɔ ni san duuru bantɔ u bɛ warinin dɔ poyi i tɛ se k'i ban wari la danbe ko tɛ foyi tɛ i tɛ se k'i ban wari la ni kɔngɔ b'i la i bɛ danbe bila kɛrɛfɛ sabula i salen su danbe tɛ su la su yɛrɛ mago t'a kɔ kuma la donc i kɔngɔtɔ kɔngɔ bɛn'i faga walima bana bɛn'i faga dɔ ka na waa fila d'i ma k'i ka taa vote a ye e tɛ se k'i ban waa fila la mais c'est pas parce que e y'a waa fila minɛ k'i danbe feere mɔgɔ si danbe tɛ se ka san ni waa fila ye fo kow bɛ ka kɛ cogo min na o de ka ɲɛfɔ u bɛ mɔgɔw bila condition dɔ de la walasa i tɛ se k'i ban donc o fana sababuya la mɔgɔ caman b'o tɛ taa vote bon n'i y'a jateminɛ demokarasi sigifɛn ye fɛn dama dama de ye kunnafonisow i b'a fɔ an fɛ ortm ani journaux n'i ye jateminɛ kɛ dugudenw b'a dɔn cogo jumɛn de ko mun de bɛ dugu la e sigilen bɛ bila mun bɛ kidali ni kunnafonisow m'a f'i ye i tɛ se ka bɔ a kalama mun bɛ faransi n'u m'a f'i ye i tɛ se ka bɔ a kalama anw ka kunnafoniso bɛɛ la belebeleba a bɛɛ la kɔrɔma n'o ye orɛtɛmu ye perezidan sigilen a bɛ mun kɛ a b'o minɛ k'o kɛ lemuruba ye k'a bɛn a kelen da ma don o don i bɛ perezidan de ka ko kɛtaw ye a kɛla ko sɛbɛmaw ye a ma kɛ ko sɛbɛma ye perezidan kɔni bɛ nin yanga i ko seliba kalo a laban e bɛ mɔgɔ kelen mun dɔn o y'ale de ye sabula don o don i ɲɛ b'a la jabaranin na bon o fana tɛ baasi ye sabula mɔgɔ si tɛ se ka perezidan bali k'a kana a yɛrɛ yira televiziyɔn na mɔgɔ si tɛ se ka perezidan bali k'a kana a yɛrɛ yira kunnafonisow la nka mun ye dansagon ye o ye ka tɔw latunu jabaranin na parce que tɔw fana bɛ ka ko wɛrɛw kɛ o normalement ni jama bɛ yɔrɔ mun na ni jama farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ka se mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ kɛmɛ fila ma waa kelen ma waa fila ma fo mɔgɔ waa tan ma non seulement polisiw ka kan ka wuli ka taa yen ka taa lajɛ ni mɔgɔ tɛna mɔgɔ ɲangi sabula n'i ye mɔgɔw faralen ye ɲɔgɔn kan dɔrɔn mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn ma donc déjà force de l'ordre mɔgɔw ka kan ka taga yen ka taa ordre régner yen wa kunnafoniso fana ka kan ka wuli ka taa ka se ka n'a lakali mɔgɔ tɔw ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ nin na jama dɔ tun bɛ u tun labɛnnen bɛ ko min na ka n'o ko ɲɛfɔ o de ka kan ka kɛ normalement nka anw fɛ yen komi ortm jabarani a kɛlen don lemuruba ye ka sin keyitalakaw dɔrɔn de da ma wa keyitalaka bɛɛ tɛ dɛ sebenikɔrɔ du dɔ de bɛ yen ani o dutigi muso somɔgɔw olu dɔrɔn de bɛ bɔ a jabarani na ani mɔgɔ minnu bɛ olu fasa da n'i t'o cɛla dɔrɔn e tɛ bɔ a jabarani na donc an ye san duuru de kɛ tan ko demokarasi ko pays de droit o jamana kɔnɔ ibk ni a kɛrɛfɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka fɛn dɔ de organiser a bɛ fɔ fɛn min ma ka mɔgɔ tɔw latunu k'u silatunu jabarani na ko o ko bɛ yen n'i y'a kɛ i t'a ye mali dun na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ se k'u kunnafoni sira wɛrɛ la sira minnu tɛ ORTM ye a mɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ min bɛ ORTM lajɛ Mali la c'est à dire que choix wɛrɛ yɛrɛ t'u bolo ni ORTM tɛ don o don e ɲɛ b'a la Ibrahim Boubacar Keita don o don e ɲɛ b'a la Karim Keita a y'a ja bila kaye dɔw kan a tolo kaye ni an ka denmisɛnninw na se tɛ minnu somɔgɔw ye a bɛ mun de lase mɔgɔw hakili la ko a ninnu dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ an ma opposition mɔgɔw ye ka fɛn kɛ an ma société civile mɔgɔw ye ka fɛn kɛ an ye ibk de ye ka fɛn kɛ ibk de ye an ka silamɛ kɛmɛ saba bila ka taa hiji la salon ɲinɛ ibk de ye an ka mɔgɔ kɛmɛ naani bila ka taa hiji la cɛkɔrɔba dɔw wulila ka bɔ kɛɲɛba ka na ibk fo rpm duloki b'u kan na an y'o de ye ortm na an ka sɔrɔdasi minnu fa sala ibk muso de ye layan saga di u musow ma baara kɛcogo filɛ ibk bɛna faransi yan ko visite d'état ami koyita bɛna a fasa da o de bɛ yira tele la ami koyita dun ka di mɔgɔw ye a bɛ mun de lase mɔgɔw kunkolo la ko masakɛ ɲuman b'an kunna a fasa dala sunjata mɔden sunjata descendant tɔw bɛ ka baara minnu kɛ ibk depuis a sigila normalement démocratie la ani justice de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani sariya ni son minɛna preuve b'a la a kan ka ɲangi da a kan ka di justice ka bolo ma ni mun ka kan u k'o k'a la depuis ibk sigila u taala avion min san mɔgɔ si t'a avion da dɔn u ye a bɛ fɔ fɛn min ma surfacturation n'i ye mangoro san dɔrɔmɛ tan mais e bɛ mangoro san e ka kan ka na a ka du kɔnɔ e ye wari min don mangoro la o ka kan ka segin e ma e bɛ taa fɔ k'i ye mangoro san tan ni wolonwula alors k'i ye mangoro san tan donc dɔrɔmɛ tan ni wolonwula ye wari sɔnyalen de ye bon o yɛrɛ o yɛrɛ y'a ye ni ni mangoro ka kan ibk ni avion kun man kan sabula jamana bɛ état min na avion se tɛ mali ye mali yɛrɛ ni avion man kan ibk kan ka avion sotaramalaman de ta i b'a fɔ bɛɛ o de se bɛ mali ye a y'i ban o ma a taara avion san ka tila ka avion équiper a bɛ fɔ fɛn min ma k'a customiser k'a k'a a kɔnɔla k'a ɲɛna ko ye wari min donna a la mɔgɔ si t'a da dɔn o kelen k'i bɔ yen bon mɔgɔ minnu y'o baara kɛ olu ye ibk kɛrɛfɛ mɔgɔw de ye u si ma ɲangi wa o u ma ɲangi eh, a bɛ fɔ fɛn min ma institution financière banque mondiale ni fmi olu de ye mankan wuli mali da la ko fɔ ka mɔgɔw sanctionner ko fɔ ka mɔgɔw wuli ka bɔ u place la minisiri dɔ bɛ yen ko mahamadu kamara u y'ale wuli ka bɔ yen nin cogo de la a wagati la a kun ye ministre de la communication de l'économie numérique ye ibk yɛrɛ somɔgɔ dɔ bɛ a muso somɔgɔ dɔ bɛ yen ko ben barka olu bɛɛ sɔrɔla nin surfacturation ko nin na donc pression wulila k'olu bɛɛ wuli ka bɔ yen minisiriya la a ye taa lajɛ bi olu bɛ yɔrɔ min na mamadu ke mamadu kamara de ye ibk ka porte parole ye eh, election na n'a y'a sɔrɔ démocratie bɛ k'a kɛcogo la ko fanga bɛ mɔgɔw la ko fanga bɛ maliyɛnw na k'u ka kuma bɛ jateminɛ ko nafa bɛ démocratie la non seulement mɔgɔ tɔgɔ fɔlen ninnu justice kun kan k'u ka décision ta u kunkanko la wa ibk yɛrɛ bɛ maloya k'u lasegin ka na sabula mɔgɔ minnu kan ka ɲangi ni e y'olu lasegin ka na i ka campagne la normalement a bɛ mɔgɔw ɲɛ don i la de a bɛ fɔ k'i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais komi ibk tɛ maliyɛnw bonya maliyɛnw yɛrɛ t'u yɛrɛ bonya démocratie nafa foyi t'a la mali la démocratie sela a dan de la mali la an ka laɲini o laɲini bɛ yen démocratie tɛ se k'a las'an ma kalata tɛ se k'a las'an ma fo an k'a lajɛ de n'an bɛ sira wɛrɛ ta jagoya tɛ sira kelen n'a ye sira kelen essaye san bi saba n'a ma bɛn a b'a lajɛ ka sira wɛrɛ kɛ bi ma mali bila wa sini mali bɛ kɛ yen bokari tereta mɔgɔ min nana ni angɛrɛ lankolon ye angɛrɛ frelatélen ye mali la fo a wagati pression wulila ibk y'a bɔ minisiriya la o de ye ibk ka directeur de campagne ye bi n'a y'a sɔrɔ démocratie bɛ nafa bɛ démocratie la mali la n'a y'a sɔrɔ ibk bɛ siran maliyɛnw ɲɛ a bɛ maloya u ma bokari tereta kun da man se da man ka don campagne ko la mali ko la mais bokari tereta de ye ibk ka directeur de campagne ye bi n'an y'an b'o fana la ɛɛ euh, agriculture la u bɛ don o don ka maliyɛnw nɛgɛ sɛnɛkɛlaw nɛgɛ sɛnɛkɛlaw ni mun ka kan komi sɛnɛkɛla mɔgɔ kalanbali de ka ca wa mɔgɔ minnu de don mɔgɔ ladiriw de don mɔgɔ bɛ se k'i ka dannaya ta ka da u kan bon o ladiriya sira fɛ naïveté dɔɔni b'u la c'est à dire an t'a dɔn n bɛ naïveté fɔ cogo min na bamanankan na u bɛ da kow la ten u tɛ sɛgɛsɛgɛli k'a ko la e bakari togola depuis bakari togola bilala a bɛ profite sɛnɛkɛlaw la de c'est à dire a bɛ sɛnɛkɛlaw minɛ k'u don a ɲɛna da fɛ ka kɛ ibk sago ye mɔgɔ min y'i kale ko sɛnɛkɛlaw bɛɛ bɛ vote ibk ye ka tila k'a fɔ ko n'u ma vote ko joli bɛ bɔn o bakari togola ale ye poids lourd de ye IBK ka campagne na n'a y'a sɔrɔ démocratie ko tun ye tiɲɛ ye mali la ko démocratie k'a bɛ fanga di jamanadenw ma ni mɔgɔ ninnu si tun man kan ka kɛ IBK kɛrɛfɛmɔgɔw ye sabula o si tɛ ɲɔ jɛlen nɔɔni n'u tɛgɛ ye bon mɔgɔw b'a la ko élection truquela ko bourrage d'urne ko mɔgɔw sonyana e san'an ka se bi yɛrɛ ma ni bi sani ka jigin i benyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ de la depuis bi ma se élection yɛrɛ tun man kan ka kɛ sabula bɛɛ tun b'a dɔn k'an bɛ ka taa namara sira fɛ ɛ mɔgɔ minnu sɔnna ka surfacturation kɛ avion santɔ mɔgɔ minnu sɔnna ka surfacturation kɛ armement santɔ fo institution financière mali ka partenaire minnu bɛ to ka juru don mali la walasa ka se k'a ka fonctionnaire sara olu wulila ka pression de wuli mali la ko fo armement min sonya sanna fo mali ye wari sonya la IBK n'a kɛrɛfɛmɔgɔ ye wari sonya la ben barka ninnu ko fo ka a marché annulé k'a sanni bɔ a ma ko sabula ko jɛlen tɛ ɛ bakari togola ben ben ben barka bokari tereta mɔgɔ minnu sɔnna ka angɛrɛ nagasilen ladon an ka jamana na a ma siran ala ɲɛ a ma siran sɛnɛkɛlaw ɲɛ a ma siran an denw ɲɛ a ma siran an musow ɲɛ a ma siran mɔgɔ si ɲɛ a ma siran ala yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ minnu sɔnna k'o kɛ mɔgɔ minnu sɔnna ka surfacturation kɛ an ka armement santɔ k'a sɔrɔ balawu bɛ jamana na an ka kan ka taa kɛlɛkɛminɛnw de san ka na kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu ye surfacturation kɛ avion santɔ déjà avion se t'an ye ka tila ka dɔ fara o wari santa kan walasa k'o wari bila u kun mɔgɔ minnu y'o kɛ fɛn min y'a to olu sela k'o kɛ démocratie de y'a to olu sela k'o kɛ fɛn min y'a to olu sela k'o kɛ u an ye fangani minnu d'u ma n'an ka démocratie vote ye o fangani de sela k'a to olu k'o kɛ olu mɔgɔ kelenw de bɛ ka élection organiser aw ni ala cɛ olu b'o élection organiser a organiser cogo la k'a sɔrɔ aw dimilen don aw dusukun kasilen don aw tɔɔrɔlen don olu bɛ sɔn k'o élection organiser o organiser cogo la olu ka perdu non u tɛ sɔn mɔgɔ min sɔnna ka nin ko ninnu bɛɛ kɛ k'olu to élection organiser tɔ la mun de b'a to olu k'o élection organiser ka ɲɛ mɔgɔ minnu ye aw bali ka kuma ORTM na mɔgɔ minnu y'u ban ka an tɛ a banna ka imaziw yira mɔgɔ minnu y'u ban ka ras bath ka kunbɛnni yira mɔgɔ minnu y'u ban ka c'est-à-dire que wagati kun bɛ yen opposition de wulila ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ani mali kunnafoniso dɔw i b'a fɔ le sphinx olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a yira k'a fɔ eh, détournement bɛ ka kɛ mali la ortm t'olu yira a dun bɛ ka kɛ wa politisiɲɛw de bɛ k'a kɛ cɛbilen daramɛ n'a ɲɔgɔnnaw olu wulila de ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ ibk n'a ka jama nɔfɛ u ye fɛn caman de yira wa fɛnw ye tiɲɛ ye justice ma sɔn ka wuli mais ɔrɛtɛm ma sɔn k'o yira ɔrɛtɛm m'a yira wa vérificateur général ka rapport normalement ni rapport kɛla mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnlen bɛ u ka baarakɛda sɛbɛnlen bɛ u ye wari hakɛya min détourné a sɛbɛnlen bɛ ɔrɛtɛm ka kan ka wuli de ka reportage kɛ mɔgɔ kelen o kelen kan k'a yira maliyɛnw na karisa filɛ tan a ka baarakɛda filɛ tan par exemple a ka baarakɛda eh, dɔgɔtɔrɔsow a ye miliyari naani détourné san 2017 kɔnɔ maliyɛnw k'a dɔn o de ye ortm ka baara ye nka ortm m'o kɛ depuis yen o ye ɲɔ suru su fɛ depuis yen o ye dibilan don ni maliyɛnw cɛ depuis yen élection bɛ ka faussé sabula ni ibk wuli yo wuli ka t'i yaala u b'a taatɔ yira aéroport la tapis rouge kan gouvernement bɛɛ bɛ n'i jɔ k'a fo i b'a fɔ ko baara t'u la ka faw ni baw fara ɲɔgɔn kan aéroport la i b'a fɔ baara t'u la i b'a fɔ ci t'u la u bɛɛ bɛ na ibk fo a taatɔ a segintɔ u b'o baara kelen kɛ o carburant o o o musakaw o tun bɛ se ka kɛ ka ko wɛrɛ kɛ démocratie de ye nin lase an ma bon u b'o yira bon n'ibk nana ɛɛ kuluba ɛɛ minisiri dɔ bɛ bɔ jamana dɔ la ka na ibk de b'a recevoir alors que a minisiri ɲɔgɔn bɛ mali la yen o de ka kan k'a recevoir u bɛ recevoir o bɛ yira tele la karimu keyita ale tɛ dɔwɛrɛ ye depite kɔ a depite ɲɔgɔnw bɛ yen dɔw bɛ yen o ma deli ka yira tele la dɔw si b'a fa si ta ɲɔgɔn na o ma deli ka yira tele la dɔw bɛ ka baara ɲumanw kɛ u ka komini kɔnɔ o ma deli ka yira tele la nka ni karimu wulila fɛnnin fitinin na a bɛ kaye dɔ ta k'a foto bila a kan ka t'o tilan denmisɛnnin dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale ja bɛ yira tele la depuis yen ɲɔ bɛ ka suru su fɛ demokarasi tɛ ka tɛmɛ a sira fɛ wa maliyɛnw ma se ka wuli k'i jɔ normalement parti politique kun kan ka wuli ka manifestation de organiser nka olu y'a kɛ sunɔgɔ ye olu wulila k'u organiser chef de file de l'opposition a bɛ tan a bɛ tan k'u da ka sunɔgɔ o y'a sɔrɔ ibk bɛ ka kogo jɔ u ni maliyɛnw cɛ kuma tiɲɛ dɔ fana filɛ nin opposition kun ka kan ka wuli wagati min na u ma wuli ibk tɛ ɲɔ ɲɔ jɛlen ɲɔ jɛlen kɛ dɛgɛ ye nka opposition mɔgɔw sunɔgɔ de ka di olu fana ye u y'u da ka sunɔgɔ u wulila ka election tɔ to a taali san kelen bɔ o y'a sɔrɔ ibk ye a ka kan ka mɔgɔ minnu nommé yɔrɔ min na a y'o nommé n'i y'a ye cɛman kulibali kɔni nana kɛ ministre de l'administration territoriale ye o kɔrɔ ye ko ko dɔ bɛ ŋunuŋunu na ɛɛ démocratie a ma foyi ɲuman las'a ma c'est que a sela a dan de la a b'aw si kɛ vote la a ka laɲiniw a tɛ se k'a sɔrɔ a b'aw si kɛ vote la a tɛ se ka mɔgɔ wuli ka bɔ e m'a ye mɔgɔ min ye député o de bɛ tila ka kɛ député ye mɔgɔ min ye président o de bɛ tila ka kɛ président ye mɔgɔ min ye ministre ye u b'a gɛn ka bɔ gouvernement dɔ la a bɛ taa kunbɛn gouvernement wɛrɛ la yan ee se tɛ mɔgɔ minnu ye a bɛ to a ka sentanya la n'u ye moto sonni minnu minɛ o b'o jeni n'i ye namasanin sonya sugu la o b'i jeni ni siga kɛl'i la yɛrɛ k'i ye son ye o b'i jeni nka son belebelebaw bɛ yen a fɔr'a ye ka segin ka mɔgɔ jɛni a tɛ bɛn c'est à dire que adamaden man kan ka wuli ka justice appliquer i yɛrɛ la mais maliyɛnw depuis an fitininman a bɛ mɔgɔ jɛni na a bɛ son jɛni na a ma dɔ bɔ sonyali la dɔ de bɛ ka far'a kan don o don son kura de bɛ ka wolo a b'a faamu k'a fɔ a tɛ ka bɛn peut être k'a bɛ ka sonni minnu jɛni olu tɛ son jɛnitaw ye n'a ma ɲɛ k'a bɛ jɛnini kɛ n'a tɛ fɛ ne kɔni fɛ a kan ka mɔgɔ jɛni dabila c'est vrai k'an ka justice man ɲi mais mɔgɔ jɛni fana ko ko tɛ se ka juguya ka mɔgɔ ni bɔ normalement n'i y'a mɛn n'i y'a mɛn an bɛ mali mun kɔnɔ n'i y'a mɛn ko karisa ye son ye o y'a ye justice y'a jugé o de la an b'a la ko faamaw bɛ ka wari sonya u bɛ ka wari sonya u tɛ ka taa procès la donc a tɛ se ka f'u ma son parce que justice m'o jugé mais aw bɛ jakarta son minɛ waa bi saba fɛn k'o jeni a ma jugé don o don aw dun sigilen b'a ka gɛrɛn na k'a fɔ ko karisa ye miliyari sonya a ye mɔbili san munna mɔgɔw tɛ wuli ka t'olu jeni demokarasi bɛ k'an kɛ naloma de ye sabula demokarasi tala ka fili an kan a ma ɲɛfɔ an ye an bɛ ka demokarasi sugu min appliquer a n'an tabiyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni fɛn min bɛ ɲɛ san bi saba kɔnɔ don dɔ a b'a nɔ y'aw yɛrɛ la san bi saba demokarasi a ma foyi lana an fɛ an jogo cɛnnen don an tɛ siran ɲama ɲɛ an tɛ siran hakɛ ɲɛ an b'a la don o don ko ala ala ala yɛrɛ ye fɛn min an t'a dɔn an kɔni bɛ ka arabuw ladege k'an bonbonsiw bila ka pantalon panlenw don an ye o ye hamdulila mashallah bisimila nka an jogo b'a yira k'a fɔ ko an tɛ ala dɔn an jogo b'a yira k'a fɔ ko an tɛ ala dɔn wala an tɛ siran foyi ɲɛ donc a démocratie ko fo k'a lajɛ ji ɲɛmajɔlen na bon kalata min filɛ yan ko deuxième tour n'a kɛla n'a sela ka kɛ e maliyɛnw n'o a y'a sɔrɔ u haju de ye ka ibk bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ na mais kalata nin c'est trop tard sabula ibk ye san duuru de kɛ ɛɛ ale ka kan ka ale ka kan ka kala hakɛya min sɔrɔ ka labɛnw kɛ walasa k'o sɔrɔ ale ka kan ka gagner yɔrɔ minnu na ka labɛn kɛ walasa ka gagner a ka adversaire ka kan ka pɛridi yɔrɔ minnu na ka labɛn kɛ walasa ka pɛridi mɔgɔ minnu ka kan ka kalafili contrôler ka labɛnw kɛ walasa u ka kɛ ale ka mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ se ka kalafili contredire c'est-à-dire k'a fɔ ko kalafili ma ɲɛ a bɛ tan k'olu barika ban wa ortm bɛ k'a dɛmɛ kunnafonisow bɛ k'a dɛmɛ wari b'a kun ni maliyɛnw kɔni bɛ k'u sigi de ko ee, u bɛna fɛn yɛlɛma nin kalafili la il est trop tard n'aw bɛ ko wɛrɛ kɛ a bɛ se k'o kɛ nka kalafili ma deli ka fɛn ɲɛnabɔ mali la a tɛna fɛn ɲɛnabɔ sabula ee, normalement n'i bɛ taa kala fili e kelen de b'a dɔn déjà mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛ yen i selen de i b'i ka kariti yira a bɛ dɔn k'e ye bakari kulubali ye walima eh, zumana jara nka depuis e ma se yen e welela ka kuma e fɛ ka dɔɔni d'i ma walima k'e bagabaga k'a kɛ tan o tɔ tɛ kalafili ye tuguni an ba an banna fɛn ma an bolila musa fanga minnu ɲɛ an bolila fangafin minnu ɲɛ ɛɛ an ka demokarasi ka jugu ni o fangafin ye sabula a ka k'i ɲɛna ko i lafiyalen don a ka k'i ɲɛna ko i bɛ liberté la ko min ka di i b'a kɛ alors que i tɛ se ka taa i kinin fɛ i tɛ se ka t'i numan fɛ i tɛ se k'i pan i tɛ se k'i sigi o de ye anw ta nin c'est à dire que c'est comme si mɔgɔ bɛ jɔnya la don dɔ i y'a fɔ a ye ko a ye san kɛmɛ kɛ jɔnya la a fa ye jɔnya kɛ a mɔya ye mɔkɛ ye jɔnya kɛ ale yɛrɛ wolola jɔnya kɔnɔ e don dɔ i nana ma ko bɔ ko jɔnya banna ɛ n bɛ taa min a tɛ fɛn wɛrɛ dɔn jɔnya kɔ maliyɛnw ta bɛ i ko o c'est-à-dire que san duuru o san duuru dɔ bɛna waa fila d'e ma o waa fila o kɛ e ka sɔrɔta bannen ye ni élection banna sentɛsi fɛ yen i ka kuma tɛ minɛ siraba tɛ jɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ ale yɛrɛ t'i furakɛ yen depuis yen namara bɛ daminɛ faama bɛ se ka kɛ cogo jumɛn aw bɛ mun dun ale t'o dun aw bɛ boli sira min kan ale tɛ boli sira kan aw bɛ taa furakɛ yɔrɔ min na ale tɛ taa furakɛ yen hali a ka kunkolodimi tɛ taa furakɛ yen depuis yen namara bɛ yen c'est à dire que maliyɛnw ka problème solution b'u yɛrɛ bolo a solution ye mun ye an bɛ kuma baba de dabila fɛn minnu ka kan ka yɛlɛma ni a yɛlɛma bɛ ye fo an ka wuli k'an jɔ o de kama an tɛ a banna ɲɔgɔn minnu kɛla dɛ k'a ɲɔgɔn kɛ ekɔli ko la k'a ɲɔgɔn kɛ furakɛli ko la k'a ɲɔgɔn kɛ fɛn tɔw la normalement maliyɛnw kun ka kan ka kandidaw jagoya de k'a fɔ parce que n'i ye kandidaw jagoya k'a fɔ ko n'u banana u b'u furakɛ mali la a b'u jagoya ka na ni furakɛli eh, furakɛ yɔrɔ ɲuman ye mali la sabula faama si tɛ sɔn i ka furakɛ bolojugu kan mais an y'an ban o ma nin ka di ne ye nin man di ne ye nin ni ne bɛ jamu kelen nin ne bɛ bɔ dugu kelen nin de ye ne ka mɔgɔ ye mais a bɛna mun kɛ nafa b'o de la an dɛsɛlen don bi pouvoir t'an bolo bi ka faamaw jagoya k'u don an ɲɛnada fɛ ka sɔrɔ anw de bɛ k'u sara anw de ye fanga d'u ma e bɛ se ka fanga di mɔgɔ ma cogo jumɛn ka tila tuguni ka ka dɛsɛ k'a fɔ o tigi y'o ka mun kɛ depuis yen i b'a dɔn ko fanga t'i bolo donc fo an ka segin de ka fanga minɛ u bɛ minɛ cogo min na ne t'o dɔn nka ni maliyɛnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u bɛ se k'a dɔn en tout cas demokarasi min filɛ a sela a dan de la a bɛ ko demokarasi a kɔrɔla k'a si ban k'a ɲɛ fiyen a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ tuguni an ka mɔgɔya la a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ sabula IBK sigila o kan de kan sani IBK ka na ATT sigila o kan kan sani ATT ka na Alpha Omar sigila o kan kan n'i ye nin mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛ i b'a ye u bɛɛ ye dan sago nka IBK ka dan sago a ka jugu ni tɔw bɛɛ ta ye sabula tɔw tun bɛ yen kuma min na o y'a sɔrɔ an ma keguya ka se nin niveau ma o y'a sɔrɔ nin media caman bɛ yen bi c'est à dire kunnafoniso caman bɛ yen bi ni konin fitinin kɛla n'i dogo k'a kɛ an bɛ bɔ a kalama ATT ni Alpha Omar tile la o tun tɛ yen o bɛ IBK tile la nka hali bi IBK bɛ fɛ k'a kɛ de i b'a fɔ Alpha Omar Konare ani ATT o de tɛ se ka bɛn nka maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ se ka bɛn mais an sigilen bɛ ten i b'a fɔ n'i ye wara ɲin bɔn ani a sɔnin k'a bɛɛ bɔ a la a wara kɔni bɛ yen n'i y'a ye yɔrɔ jan i bɛ siran nka a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se k'ale sogo minɛ an bɛ ten de donc maliyɛnw n t'a dɔn a bɛna taa mun kɛ deuxième tour la nka ɛɛ démocratie min kɔni bɛ mali la a barika bannen don a tɛna se ka foyi yɛlɛma a ka ɲinitaw la n'a bɛ wuli ka mun kɛ a y'o kɛ sabula o bɛ k'aw filɛ wonin de fɛ nafa foyi t'an na nafa foyi t'an na sinon ko bɛ ka kɛ mali la a tɛ kɛ an na mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bonya k'i bɛ nin ko ninnu ta k'a sɛgɛrɛ wala ka san duuru kɛ ka kunnafoni lankolonw d'a ma ka nkalon tigɛ faso ye ka sɔrɔ ka na ka n'aw bila k'a bɛ taa vote maliyɛn caman de bɛ yen u tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn IBK kɔ demokarasi dun t'o ye bɛɛ de kan ka yira bɛɛ de ka fɛta kan ka yira opposition o majorité bɛɛ de kan ka yira mɔgɔ ye kow kɛ opposition na a kun a kun ka kan maliyɛnw ka bɔ a kalama nka u y'u ban k'a yira maliyɛnw na donc élection nalen aw bɛna jɔ ko urniw burela ko namara kɛla mais namara ma daminɛ bi namara daminɛna depuis IBK investi la don min na depuis IBK investi la don min na aw k'a lajɛ fana bube mayiga ale mun gɛnna ka bɔ minisiri la ko parce que kidali an ka mɔgɔw fagala yen musa mara ka tagali ko a ma kɛ mali sago ye parce que an ye terrain perdu bube gɛnna ka bɔ minisiri la o bube kelen de nana minɛ k'o kɛ premier ministre ye élection kuma e mɔgɔ minnu bɛ sɔn ma aw bɛ fɛ cogo jumɛn olu ka élection ɲuman organiser aw ka jamana na mɔgɔ minnu ye surfacturation kɛ aw bɛ fɛ cogo jumɛn mɔgɔ minnu bɛ ala minɛ k'u ni da an ka sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka wariw kan aw bɛ fɛ cogo jumɛn olu ka élection organiser o élection k'olu la perdu mɔgɔw ka na ka n'olu minɛ k'olu juger o fana tɛ se ka kɛ o donc depuis ko daminɛ maliyɛnw kun ka kan ka wuli ka jɔ de ka dugu minɛ mɔgɔ minnu ye wari ta k'u ɲangi n'o kun kɛla président yɛrɛ kun bɛ siran a kun bɛ sira ɲuman ta sani bi ka se mais président y'a sago kɛ a taal'i yaala diɲɛ kɔnɔ élection tɔ tolen san kelen a nan'i da mali la a bɛ taa bɔ segu de a bɛ taa bɔ kayi a bɛ taa bɔ sikaso u bɛ mɔgɔw sara ka taa stade fa aw bɛn'u sigi k'o tigi ka élection ɲuman organiser n'a bɛ fɛ ka sonyali ɲini a y'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ bourrage de urne o ka dɔgɔ a ko la o kun ka dɔgɔ a ko la sabula ko mun kɛla o ka jugu n'o ko yɛrɛ de ye aw minɛna k'aw da siri k'aw ɲɛ siri mun ka di fanga o y'o de yira aw la san duuru kɔnɔ mun ka di fanga la o y'o de fɔ aw tulo ye san duuru kɔnɔ aw keguyala cogo o cogo aw kunu kuma c'est un peu en retard donc euh, nin de kun bɛ n fɛ bi k'a fɔ aw ye euh, sani élection deuxième tour ka se an bɛ segin ko wɛrɛw kan donc euh, aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ